An filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw dan ka na don kibaru kɛnɛ kan ɲɛbilaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ SNJ n'o ye service national des jeunes ye o ka sɔrɔdasi kalanden ma o ka sɔrɔdasi kalanden minnu ye kalo wɔɔrɔ kalan kɛ olu ka kalan kuncɛra o ɲɛnajɛ yɛrɛ kun bɛ senna bi o kɛnɛ kotigiya kun bɛ kolonɛli asimi goyita bolo ni ale ye furanjɛlafanga ɲɛmaa ye muso minnu bɛ baara kɛ furanjɛlafanga depite bulon kɔnɔ ni o ye cnt ye olu fana ye u ka huit mars kɛnɛ ɲɛnamaya u y'a kɛ ni k'a dɔn fasodenɲumanya baara dɔw kɛli ye o kɛnɛ fana kotigiya kun bɛ u yɛrɛw ka ɲɛmaa bolo n'o y'i k'a dɔn kolonɛli maliki jaw ye ni ala sɔnna an bɛna an da don nin kɔrɔfɔ ninnu de la ka lase aw ma ka bɛn bi alamisa ma san 2022 o marisikalo tile bi saba ani tile kelen a bisimila o don kibaru walawalali kɛnɛ kan A dan ka na kokura service national des jeunes ni o ye SNJ ye o ka sɔrɔdasi kalandenw ka kalo wɔɔrɔ kalan o kuncɛra denmisɛnnin kɛmɛ wolonfila olu de kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin sɔrɔdasiya kalan in na ɔ bi ala barika la u ka kalan kɔni a kuncɛra a kow bɛɛ lajɛlen kɛra ni ɲɛnajɛba ye o senfɛ u taara i k'a dɔn darapo kɔrɔ ka u kale ka u siɲɛ o kɛnɛ ɲɛmɔgɔya fana kun bɛ furanjɛlafanga ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita bolo ni baara min ni a kɛra a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo min ye k'a dɔn nin denmisɛn ninnu ye u ye dɔnniya fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasiya o de kofɔ sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa u bɛ bila i k'a dɔn faso fana o ka bolo kan i janko an bɛ k'a dɔn waati min kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi sira bacili ale kun bɛ o kɛnɛ kan a ka ɲininkaliw sera furanjɛlafanga ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita ma a ye fɛn minnu sɔrɔ ka fɔ jaabiw la an ka o lamɛn
Malien eh, denmisɛnninw minnu si bɛ san tan ni seegin ani san bi saba ni duuru la olu sugandira jamakulu dɔ cɛma ka na formation kɛ n'u b'a fɔ ko service national des jeunes o formation kɔnɔna la u bɛ jamana kanu u b'o don u dusukun na ani jamanaden ka baara ye min ye jamana ko la mun b'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na eh, ani jamana lakanani o baaraw la o de y'a to u bɛ sɔrɔdasiya formation minnu ye marifa kalan ani kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na ani kɛnɛya hukumu u b'o bɛɛ de kɛ mun b'a to sini ma sini ma ni an t'a ɲini ala fɛ ni gɛlɛya dɔ sera jamana ma ni armée mago bɛ kɛlɛkɛcɛw la ka kɛlɛ kɛ olu mɔgɔ fɔlɔ de bɛ ta komi u bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn u bɛ marifa ɲɛdɔn olu bɛ fara sɔrɔdasiw kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc layidu dɔw an ye layidu dɔw dɔw fana latigɛ mɔgɔ si tɛ kɛ taa baara daminɛ bi n'i tɛmɛna i sugandira fonction publique kɔnɔna la yanni ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la i kɛra ekɔlikaramɔgɔ o i kɛra dɔgɔtɔrɔ o i ka baarakɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ nin service in fɛ i bɛ taa kalo wɔɔrɔ formation kɛ ka sɔrɔdasiya ɲɛdɔn ka sɔrɔ ka t'i ka baara kɛ n'i ye douane i bɛ taa douane baara kɛ n'i ye ekɔlikaramɔgɔ baara kɛ sini ma si ma ala k'an kisi ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ i bɛ wele ka bɔ i ka ekɔlikaramɔgɔya la i bɛ wele ka bɔ i ka duwaniya la i bɛ wele ka bɔ i ka sɛnɛkɛda la i bɛ na tenue bɛ don i la marifa bɛ ta ka d'i ma i bɛ taa jamana kumabɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la donc hali bi ka foli bila malien bɛɛ la hali bi ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga filets sociaux jigisɛmɛ jiri o ko ɲɛmaaw fana ye u ka tɔnsigiba tan ni seginnan kɛ tɔnsigiba tan ni seginnan in senfɛ u y'i k'a dɔn k'a fɔ hakilina dɔw bɔ ka bin ni ka o yira walasa u ka se ka labaara kɛrɛnkɛrɛnyana gwɛlɛya min ni o bɛ u kan u ka se ka o gwɛlɛya wuli sango baaraw kɛra cogo min na u kuman'o kan fɛɛrɛ kura minnu ni olu fana ka kan ka tigɛ ka bɛn n'i k'a dɔn waati taabolow ye u kumana o kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan fatim diko ale ka fɔ la cakɛda min sigilen bɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛni kama ni o bɛ wele ko jigisɛmɛ jiri olu ye u ka laadala lajɛ tako tan ni seginnan kɛnɛ sigi bamakɔ a kun ye ka hakilinaw jira ɲɔgɔn na san tɛmɛnen baaraw ani sankura baara bolodalenw kan gwɛlɛya caman nana salon baara la aw b'a kalama cogo min na yɛlɛma min donna fanga na o kow b'a ra bana min nana mali kɔnɔ covid 19 o b'a ra insécurité bɛ jamana kɔnɔ fana o kow bɛɛ b'a ra o de y'a to an ma se an ka an kun ye baara min boloda k'an b'a bɛɛ kɛ an ma se k'a bɛɛ kɛ nka o n'a ta o ta N'i ye baaraw lajɛ sigiyɔrɔma tan o sigiyɔrɔma tan i b'a sɔrɔ an ye sigiyɔrɔma saba k'a la hukumu kɔnɔ an ye wari min dépensé o tɛmɛna miliyari wɔɔrɔ kan jamana in kɔnɔ donc n'i y'a gwɛlɛya jamana ka gwɛlɛya lajɛ an sera ka nin baara kɛ cogo min na o b'a jira ko vraiment cɛsiri cɛsiri an ye cɛsiriba de kɛ pour que a se ka gwɛlɛya nin kɔ lasagi cogo min na coronavirus bana kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ lase maliden minnu ma Gouvernement ye nafolo min di olu dɛmɛni kama, ni o ye Programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence ye, o wariko ɲɛnabɔli baaraw kalifara jigisɛmɛ jiri la. O baara fana wariba de tun b'a la parce que a tun fɔra k'an ka wari in di maa miliyɔn kelen de ma Mali kɔnɔ. Donc o baara baara gwɛlɛn kun don parce que k'a ta Kayi fo ka taa se Kidali, an man ka pan dugu si kunna. An donc an sera dugu bɛɛ de kelen-kelen na ka taa tɔgɔ tɔgɔ sɛbɛnw kɛ yen nɔ u tɔgɔ sɛbɛnw bɛ cogo min na bi o banna bi an ye tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ kɛ an bɛ warisara de la warisara yɛrɛ kɛra mɔgɔ tilancɛ sabanan ye saba ye mɔgɔ tilancɛ saba ye wari sɔrɔ ka ban donc baara in bi continuer ɲinan san kɔnɔ an hakili la vraiment an ka kan ka segin ka tila eh, warisara la ɲinan kɔnɔ nin lajɛ in senfɛ jigisɛmɛ jiri ɲɛmaaw ka fɔ la ko u bɛna jateminɛ kɛ baara yiriwasira kuraw la walasa u ka se ka dɛmɛ don mali dɛsɛbagatɔw ma
Fanga depite bulon muso minnu bɛ baara la o kɔnɔ ni o ye CNT ye olu fana ye u ka huit mars ɲɛnamaya u y'a kɛ ni fasodenɲumanya baara dɔw ye i janko ɲinan huit mars yɛrɛ kun sigilen don hukumu min kɔnɔ an fɛ mali tɔgɔ la o ye musow jɔyɔrɔ ani u ka kɛta ye mali kurako la o de la olu fana ye kɛnɛ in sigi ni o ye yaasa ka wulikajɔw kɛ ka dɔ fara musow ka dɔnta kan u ka se ka u jɔyɔrɔ dɔn ani ka u ka kɛta dɔn mali kurako la o kɛnɛ kotigiya fana tun bɛ CNT kotigi yɛrɛ bolo n'o y'i k'a dɔn kolonɛli maliki jaw ye maramu banba
CNT muso cɛsirilen n'u bɛ wele femme leaderw u ye don sigi ɲɛfɔli kama musolakaw ye huit mars hukumu kɔnɔ CICB la musojɛkulu caman tun bɛ a kɛnɛ kan muso minnu bɛ CNT kɔnɔna na u y'a ŋaniya k'a fɔ ko sisan loi bɛ ka voter mais il faut que an fana an ni muso tɔw an ka hakili falenfalen kɛ ni min votera an k'a ɲɛf'u ye u k'a faamu parce que u fana bɛ ka baara kɛ o façon de kan u bɛ yanni texte yɛrɛ ka se yan o b'a sɔrɔ olu fana ye baara dɔ kɛ u ye recommandation kɛ donc euh, an minnu bɛ yan an fana an b'an cɛsiri pour que musow ka laɲini ka se ka sɔrɔ texte ninnu kɔnɔna na donc ni texte votera an b'u wele ka restitution k'u ye donc bi ta ye min ye o ye charte de la transition ye parce que o charte ale de faralen bɛ constitution kan Pour que ka an ka jamana taabolo bɛɛ fɛsɛfɛsɛ nin camancɛ fanga in kɔnɔna na et puis en plus an fa- an b'a fɛ ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ n'an bɛ se ka to ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an a musow ka laɲini ka sɔrɔ jamanadenw bɛɛ ka laɲini ka se ka sɔrɔ
mɔgɔ faamuyalen minnu bɛ i k'a dɔn kuran minɛcogo ɲuman ani a labaara cogo ɲuman dɔn olu fana y'i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidi baro kɛ kunnafonidi baro in kɛra badalabugu kɛrɛnkɛrɛnnen na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko awa CRES kɔrɔ awa u ye a baara ninnu kɛ yen nɔ a kun kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka maaw lafaamuya kuran minɛcogo ani a labaaracogo ɲuman yaasa caman ka se ka bɔ kuran jenita la maaw mako bɛ a la waati min na u ka se ka kuran sɔrɔ u bolokɔrɔ ka baara kɛ nka min ye aminata tarawele ye ale tun bɛ o kɛnɛ kan ale bɛna a ko tɔ ɲɛfɔ an ye k'i sigilen to i nɔ la k'i ka bolimafɛn sen naani asiransi ko makow ɲɛnabɔ ko agence digitale sanlam o kɛra kunnafonidi kɛnɛ ye ni kunnafonidilaw ye sanlam ka jamanadenw lafaamuya gɛlɛya min bɛ kuranko la kɛrɛnkɛrɛnnenya na funteni wagati ninnu na o ye jɛkulu min sigilen bɛ kuran minɛcogoya ɲuman kama olu ka nin kunnafonidi baro in kun ye funteni bɛ yɔrɔ min ko sisan bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a wulilen don fan bɛɛ fɛ kurantigɛw ka ca kuran bɛ tigɛ dɔw la olu b'a fɔ ko siyɔrɔ ko nka a bɛ tigɛ mun na n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la dun a bɛ tigɛ mun na n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ baara la o yɔrɔ la ni baara ma kɛ maa tɛ sara ni baara ma kɛ maa tɛ se ka voyager donc an b'a ye k'a fɔ ko kurantigɛ ye fɛn ye fɛn min ni degun belebele don nka o n'a ta bɛɛ a fɛɛrɛ bɛ an bolo parce que an yɛrɛ b'a fɛɛrɛ yɔrɔ dɔ la kuran ye fɛn ye n'i ye ko k'i mago bɛ mun na a bɛ diyagoya maa min bɛ kuran d'i ma o waati de la o de ka a ɲini k'o d'i ma n'o se t'a ye a bɛ sɔrɔ ka dɔw sen bɔ a la o de bɛna dɛsɛ o de bɛ na ni kurantigɛ ye donc n'an bɛ se ka baara kɛ k'an hakili to a la k'a fɔ ko an mago tɛ fɛn o fɛn min na k'o don kuran na ka kɛɲɛ ni an mago ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ fitiri waati fɛ fo ka taa se 23 heures ma K'an k'olu fagalen to misali la k'a fɔ ka ampulu minɛnen to chambre 5 chambre 6 kɔnɔ k'a sɔrɔ an bɛɛ sigilen bɛ salon kɔnɔ ko o ye fɛn ye fɛn min n'o man ɲi parce que e bɛ ka e ka chambre bɛ ka mun dun wagati min na dɔ mago bɛ o la dɔgɔtɔrɔso la o waati la ka se ka jiginni kɛ dɔ mago b'o la ka se ka kɛnɛya sɔrɔ dɔ bɛ ka nimakaran o waati la donc ko an hakili ka t'o la ka fara kan ko courant a da ka gɛlɛn ka fara kan ko courant a tɛ an sago la k'a fɔ k'an bɛɛ bɛ se k'an sago k'a la ka eh, an mago ɲɛ la i b'a fɔ k'a ka d'an ye cogo min na ko o gɛlɛya min bɛ yen a fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ dɔ ye mun ye an ka se ka a kɛ cogo bɛɛ la ka dɔ bɔ an ka kuran tiɲɛtaw la fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka bila sen kan walasa dɔ bɛ se ka bɔ kurantigɛba la o kɔrɔfɔ caman ɲɛfɔra baro in sen fɛ ni mun bɛ bolo la n'o tɛ se ka eh, comment dire la mɔgɔw mago ɲɛ donc mais i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛlita bɛ yen maintenant ni tiɲɛlita ninnu bɔra a la a ka ca a la fɛn mun bɛ yen a bɛ se ka bɔli kɛ donc o ye de ka mɔgɔw eh, lafaamuya A fɔ n'u bɛ n'u bɛ kuran utiliser a ka kɛ ni hakili ye ka tiɲɛli ninnu fɛn fɛn ye tiɲɛli ye i k'o b'a la bon température fɔra par exemple climatiseur caman fɔra yan donc a y'o y'a ka kuma la donc i bɛ se ka climatiseur bila 18 16 degrés la o tɛ o man ɲi a man ɲi i yɛrɛ ma o b'a fɔ ma confort thermique ye mun ye i fari mun yɛrɛ ka ɲi i yɛrɛ ka kɛnɛya ma Parce que a fɔra ye sisan entre 5 6 degrés 10 degrés o kɔrɔ ni kɛnɛmala bɛ fɛn mun na n'i ka so kɔnɔla i bɛ se ka degré tan ɲɔgɔn bila ou bien duuru ɲɔgɔn bila u ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement tun ye sariya dɔ sigi k'a jira k'a fɔ bureau kɔnɔ température ka taa autour de 25 degrés donc o de fana bɛ caman bɔ consommation na. jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la k'olu ka wulikajɔ kunba ye jamanadenw ka lafiya ye nka a tɛ taa jamanaden bɛɛ lajɛlen sen donni na kuran minɛcogoya ɲuman la.
asiransi sanlam mali fana ye kunnafonidi baro kɛ yaasa u ka asirew gwɛlɛya min bɛ olu kan ka fɛɛrɛ jɔnjɔn min ni o bolodalen don fɛ ka se ka o lakodɔnni baaraw kɛ o kɛra kunungo araba yɛrɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ u ka o fɛɛrɛ jɔnjɔn in a bɛ fɔ a ma ko agence digitale sanlam mali walasa gɛlɛya min bɛ i k'a dɔn u ka asirew kan caman ka se ka bɔ o la asetu marizette koyita
k'i sigilen to i nɔ la k'i ka bolimafɛn sen naani asiransi ko mako ɲɛnabɔ ko agence digitale sanlam o kɛra kunnafonidi kɛnɛ ye ni kunnafonidilaw ye sanlam la bamakɔ walasa k'o baara kura in bila sen kan asiransi sanni feere o baarabolo yɛlɛmada dɔ an bɛ fɛ k'o don o la parce que eh, n'i y'a da a jateminɛ asiransi baara fo ka se bi ma n'i mago bɛ asiransi la i bɛ taama ka se asiransi so de la ka taa asiransi ta bon komi an y'a ye eh, diɲɛ kow don yɛlɛma bɛ ka don kow la bɔlɔlɔ ko ale ni an bɛ fɔ min ma intɛrɛnɛti ni telefɔni ninnu eh, baara ba de bɛ kɛ n'olu ye sisan donc an nana a jateminɛ k'a fɔ eh, ka wuli ka taama ka se assurance so la o ka gɛlɛ mɔgɔ caman de ma ɔ an y'a essayé ka na ni nɔgɔya ye an n'an baarakɛɲɔgɔn an ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan ni assurance bɛ se ka ta bɔlɔlɔ fɛnw siraw fɛ k'a sɔrɔ i ma taama ka se assurance so la nin baara kura bolodalen in bɛna kɛ sababu ye ka lafiya caman de lase bolimafɛn sennaanitigiw ma. Ko k'i bɛ wuli yɛrɛ Bamakɔ fan dɔ fɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la, n'i bɛ mɔbili yɛrɛ la ou bien hali n'i bɛ mɔbili de ta, i bɛ taxi ta ou bien i bɛ sotarama ta, a dépense ka ca. Bon o musaka tɛna kɛ bilen, i sigilen i ka yɔrɔ la, i b'i ka assurance ta. O y'a fɔlɔ ye. Donc a filanan ye min ye, o ye baara yɛrɛ teliyali. Parce que i sigiyɔrɔ la, n'i bɛ se ka i mago dilan, o la baara ka teli ni i ka wuli ka taama ka yɔrɔ yɔrɔ jan taama ka sɔrɔ ka se k'i bɛ t'i mago dilan. e min bɛ fara o kan o ye lakana yɔrɔ ye wariko musaka parce que musaka bɛ tɛmɛtɛmɛni min kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a jateminɛ e, kasara caman b'a la mais an ye nin baara boloda kura min bila sen kan e, ale b'a to k'a fɔ an bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ an ma wuli ni warimugu ye ka taama agence digitale sanlam ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko nin baara kura in ɲɔgɔnna caman de bolodalen bɛ don nataw la jamanadenw ka lafiya kama
Faransikaw ka baɲumankɛ tɔn min ni a bɛ fɔ a ma ko ONG Secours Islamique olu fana ye u ka ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo hukumu kɔnɔna na o siɲɛ tan na u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen waleya Torokɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ u kɔni ye a kanu ka ɲinan ta kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin gerebudenw ani an balima minnu ni olu wulila ka bɔ u ka duguw la ka n'u yɛrɛ kalifa k'a sabu kɛ gɛlɛyaw ye u y'i k'a dɔn baara in kɛ ka ɲɛsin olu de ma a bɛ kɛ cogo min na o y'i k'a dɔn k'a fɔ balota sɛbɛn u ye u de di u ma musaka dɔw sɛbɛnnen don o sɛbɛn kan i mago bɛ fɛn min na u n'i k'a dɔn butigi minnu bɛ baara kɛ i bɛ taa yen nɔ olu bɛ o makoɲaminan ninnu d'i ma baloko ta fanfɛlaw la a kun ye gerebuden ninnu ani an balima minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la u ka se ka balo ɲuman sɔrɔ ka baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ u kan a kun ye sunkalo o fana ka se ka ɲa u bolo u ka se ka u sun ni baaraw kɛ nafolo min donn'a dafɛ u ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ sefa miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru ani a kunkanfɛn na musa kɔnɛ
opération ramadan ye sunkalo dɛmɛ ye secours islamique faransi sifu baɲumankɛtɔn bɛ min ta ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma sunkalo kalo ɲɛkɔrɔ san o san o dɔ ye garibu kalandenw ye ani gɛlɛya y'a to mɔgɔ min bɔra u sigiyɔrɔ la walasa ka o tigilamɔgɔ ninnu ka sunkalo baloko nɔgɔya dɛmɛ kofɔlen kɛcogo bɛ a la sifu bolo an bɛ nin dɛmɛ in kɛ ni balota papiye de ye k'a d'u ma balota papiye n'an b'a fɔ ma ko coupon alimentaire o bɛ taa ni balota papiye in falen balo de la eh, butigiw kɔnɔ anw yɛrɛ kɛlen bɛ ka butigi minnu eh, yira u la n'i y'a a jate minɛ mɔgɔ minnu n'u bɔra u sigiyɔrɔ la du kelen o kelen an bɛ waa tan ani kɛmɛ fila de d'u ma dɛmɛ nin sunkalo kɔnɔna na a waa tan ni kɛmɛ fila a bɛ di a papiye lama u taa balo ta balo min ka di u yɛrɛ u nidungɔnna balo wagati min fana ka d'u ye sunkalo kɔnɔna na walasa u bɛ se k'u ka denbaya lahinɛ cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ka se ka nin kalo hinɛma in latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ garibuw ta mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen o ye waa kelen ani kɛmɛ wolonfila ye nin ye sifu ka sunkalo dɛmɛ tako tannan ye a dɛmɛ dili fɔlɔ la garibu kalanden sugantilenw na min dɛmɛ minɛna u ka karamɔgɔ fɛ n'i ye fɛn di kalanden ma o kɔrɔ k'i y'a di karamɔgɔ ma y'a dɔn kɔni kalandenw kɔni tɛn'a dun ka an karamɔgɔ kɔni sigilen to n'a fana dir'an ma anw t'a dun k'olu kalandenw to mais n'u ka mɔgɔ laɲininen ye kalandenw ye o kɔrɔ ko karamɔgɔw sen b'a la n'i ye fɛn di den ma a t'a dun ka fa to donc o kɔrɔ ye k'a fɔ o min fɔra o t'an tɔɔrɔ an b'a dɔn o y'a kɛcogo fana ye parce que n'olu tɛ yen o tɛ kalanden minnu bolo olu t'a sɔrɔ ka da sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ nafa bonya kan diinɛ ani batoko minisiriso bɛ kɛ sifu kɛrɛfɛ nin baara la san o san halisa ka sifu ni baɲumankɛ tɔn tɔw ka dɛmɛ nafa yira ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma sunkalo kɔnɔ nafa ka bon kosɛbɛ Nin y'a san dama ye an bɛ gɛlɛya la bon il faut que mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ jamakuluw cɛ la min bɛ se ka na ni dɛmɛ ye k'a lase fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma pour que ka essayer ka adamadenw dɔw dusu suma ka u ɲɛji cɛ nin wagati gɛlɛnman na mais nin na sunkalo an bɛ mali bɛ situation gɛlɛn min na o nana fara a kan ka fara bamakɔ sigida wɔɔrɔ kan sifu baɲumankɛ tɔn ka sunkalo dɛmɛ bɛ kɛ segu mɔpti ani tɔnbɔkutu marabolow kɔnɔ
Dɔgɔtɔrɔ y'i k'a dɔn koronavirisi kibaruyaw lase an ma u y'a jira k'a fɔ k'u ye maa kɛmɛ kɔnɔntɔn bi duuru ani fila u y'olu de sɛgɛsɛgɛ maa naani sɔrɔla olu la koronavirisi bana bɛ u la u y'a jira k'a fɔ ko maa kɔni ma furakɛ k'u ka bana kɛnɛya maa fana ma fatu ka sabu kɛ bana kofɔlen ye ko ka b'a minɛ furadama an fɛ mali kɔnɔ yan maa ba bi saba kɛmɛ naani ani bi naani eh, bi seegin ni naani a y'o de sɔrɔ maa ba mugan ni kɔnɔntɔn kɛmɛ wɔɔrɔ bi saba ni wɔɔrɔ olu ka bana furakɛra k'a ban maa kɛmɛ wolonwula ni maa mugan ani wolonwula olu de fatura ka sabu kɛ kona visi ye k'u b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ u ye fɛɛrɛ minnu fɔ an ka olu matarafa o bɛ kɛ sababuya ye k'an kisi nin bana kofɔlen ma nin de y'i k'a dɔn an ka bi don kibaru ye an ye minnu sɔrɔ ka lase aw ma aw ni ce aw ka tulomajɔ la ala ka waati wɛrɛ jira an na aw na kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ min tɛ nin si ye aw ni ce aw k'an bɛn inshallah